ezi nwanne m biko ewela iwe ka m jụọ gị i wela asụsụ na omenala igbo fonye n'akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala igbo gbara ajụ kọwara ndị enyi gị na ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala igbo elu site n'ime ka asụsụ igbo olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke maazị chimezie victor okorochukwu dere site n'ime ka mmụta edemede na asụsụ igbo gaa were were marakwa na nwanne na-eri nri okporo ụzọ anya uhie agaghị akọ ya maka onye mara izu ọ kaa nka gazie n'ịntanetị ka i denye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a ndị ala anyị bụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche ekele m unu ọka akụkọ bụ Maazị Chimezie Okorochukwu onye isi ọhụrụ nke ọchịchị obodo Ondo bụ Maazị Rotimi Akeredolu ayọọla ndị Igbo bi n'obodo ahụ ka ha were udo na otu obi gbara ajụ Akeredolu mere mkpọku a na nzukọ ndị okenye ndị Igbo nwere n'obodo ahụ n'izuụka gara aga onye nnọchite anya ya na nzukọ ahụ bụ maazị Emeka Ọkpara gbadosiri ụkwụ ike n'ala wee kwuo na ọchịchị onye isi ọhụrụ Akeredolu chọrọ ka ndị obodo dị iche iche bi n'obodo ahụ yiri udo na ịdị n'otu ka uwe Ọ gara n'ihu wee yọọ ka ha wepụ mkpọrọmasị na esemokwu n'etiti onwe ha maka ajọ ndina butere ute abaghị mmadụ. Mgbakọ ọsa na uze abụrụla n'elu nkwụ mgbe ndị isi ọchịchị obodo ndịda ọwụwa anyanwụ nke ala Igbo nwere nzukọ mkpochi ụzọ n'Enugu ebe ha nọrọ wee kwekọrịta maka nche na akụnụba nke ala Igbo niile. ha nọkwara na nzukọ mkpochi ụzọ ahụ wee họpụta onye isi ọchịchị obodo Ebonyi Maazị David Umahi ka ọ bụrụ onye isi ndị ọchịchị obodo ndịda ọwụwa anyanwụ nke ala Igbo Maazị Umahi tiri ebeu ma kpọkuokwa ndị ọchịchị obodo ala Igbo ibe ya ka ha kpofuo ndị abalị dị egwu ntọ mmadụ na ndị oje na mmụọ eje na mmadụ ka ntụ ụgụrụ maka ihi na o teela aka ndị omekome a jiri kpachara anya tee ala Igbo unyi n'ihu ebe ọ bụ na e liwe oke ehi e liwe oke mbụba ka ọ ga-abụ oke ehi tibiri oke mbụba chụwa ya nke a mere maazị Umahi jiri nye ntụziaka na ndị isi ọchịchị obodo ndịda ọwụwa anyanwụ nke ala Igbo ga-adọnyere Dr. John Nwodo onye isi ọhaneze ndị Igbo ukwu ka ọchịchị ya bụrụ akwaa akwụrụ ọ kpọkukwara ụmụ Igbo ka ha tinye aka maka ihi na aka zuo ọnụ o gbuo ijiji ọkaikpe ụlọikpe nke ala naijiria dị n'abuja bụ binta nyanko akagbuola ebubo isii nke ala naijiria buru nnamdi kanu david nwawuisi benjamin madubugwu na chidiebere ọnwụdiwe ọkaikpe nyanko sịrị na ebubo isii ndị a ya kagburu achịtaghị aja na ngosi pụtara ìhè na nnamdi kanu na mmadụ atọ ndị a akpọrọ aha gbara mgba okpuru imegide ọchịchị ala Naịjirịa o kwukwara na Kanu na ndị otu ya ka nwekwara ebubo ise ọzọ eburu ha nke ya ga-eleba anya ma ọnwa atọ nke afọ a gbaa mkpụrụ ụbọchị iri abụọ malitekwa n'ụbọchị iri abụọ na otu igbo ndị ọma chetakwa na onyonyo nke ndị igbo nọ n'ala amerịka na-egosi na apple tv roku tv android tv fire tv na antv webụsaịtị ụtụtụ ehihie na abalị mgbe niile na african network television antv onyonyo nke ndị igbo nọ n'ala amerịka bụ mpalaka nke african network television n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa ị nọ na europe afrịka eshia maọbụ na amerịka ị ga-enweta onyonyo nke ndị igbo dị n'ala amerịka n'ụtụtụ ehihie na abalị mgbe niile ngwa gazie ka ị nweta onyonyo nke ndị igbo dị n'ala amerịka na onyonyo gị maọbụ ekwentị gị chai african network television usa

onyonyo ndị Igbo dị n'ala Amerịka na-agbasa mmemme nke ndị Igbo n'ụwa niile na-anaghị ego ọbụla iji mee ka asụsụ Igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ya bụ ị nwere amama ọkwa ma ọ bụ ịgbasa ozi maka mmemme dịka ọgbakọ ukwu maọbụ kọnvenshọn iri ji nke omenala Igbo ịlụ nwaanyị maọbụ ịgba nkwụ ncheta ndụ ọma maọbụ ọnwụ mmadụ Igbo netwọk ga-enyere gị aka ime ka ọha na eze mara ọ ga-emekwa ka ozi e ziri anwụrụ ọkụ ruo igwe ntị maka ihi na anaghị ata ụkwụ nwa nchịkọ na nzuzo nke a bụ akara ị ga-esi zitere igbo netwọk ozi gị event at igbonetwork.com ọzọkwa event at igbonetwork.com marakwa na afọ onye bụ afọ ukwu ya mee ka asụsụ na omenala igbo bụrụ akwaa akwụrụ maka ihi na ugo riri awọ mma ya arụọla ndị mgbasa ozi maka oke ruru mmadụ maọbụ campaign for democracy akatọọla ogbugbu a na-egbu ụmụafọ ala biafra maọbụ ipob n'ahịa ịchafụ ka atụrụ na-enweghị onye nche onye odeakwụkwọ nke otu a bụ maazị dede ụzọ ụzọ tara aka n'eze ma bee akwa arịrị ka ndị agha ala naijiria si malite gbawa ndị otu ipob egbe izu ole ma ole gara aga mgbe ha nwere nzukọ na asaba nke ọchịchị obodo delta ọ gbarụrụ ihu wee jụọ ihe mere ndị ala naijiria ji na-agbaghị egbe mgbe ọtụtụ ndị mmadụ nwere ngagharị nke iwe na ọchịchị obodo Abuja, Lagos na Benin gbasara ihe isi ike nke ji ụtarị apịa ụmụ Naijiria eleghị anya n'azụ o wee yọọ ka ọchịchị Naijiria mụwapụta otu nnyochapụta pụrụ iche ga-achọpụta ndị na-egbusisi ndị otu IPOB ma gbakwa nchọpụta ha n'anwụ ka ndị otu mba mgbaghara mmehie nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị maọbụ Amnesty International kpaa agwa ejiri mara ha Ọkaiwu nke ala Amerịka bụ Jeff Sessions akpaala agwa ka nwa mbara na-enweghị atụmatụ wụbanyere n'ite mmiri ọkụ mgbe akụkọ banyere nzukọ ya na Sergei I. Kislyak na-anọchite anya Rọshia na Amerịka gbasuru odogwu nwoke a sịrị na o nweghị mgbe ya na ndị Rọshia ji nwee nzukọ banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onye isi ala Trump Ka ọ dị ugbu a, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onye kwuo uche ya na Amerịka ekwuola ka ọ rịtuo n'ọkwa ọkaiwu nke ala Amerịka maka ihi na ọkụkọ nyụọ ahụrụ, ala achụwa ya ọsọ. Minista mba Rọshịa Sergei Lavrov agwala onyeisiala Libya bụ Fayez al-Sarraj na ọtaba na-aka mma n'imi okenye n'ọnọdụ ha nwa bụ ala Rọshịa inyere Libya agha obodo o mere eje eje ala ala aka ọ kwụrụkwa chịm ka ọ kwụ na mbụ minista Lavrov gosiri mwute si n'obi ka nwa agụ dịka Libya nwere agba na mba ụwa Afrịka si bụrụzie oke osisi nọchiri ụzọ na-eri ube mma o wee sị na mba Rọshịa adịlarịị njikere inyere ala Libya aka ma ọ bụrụ na ndị isi ọchịchị dị iche iche na Libya chọọ ọganihu maka ihi na anaghị eji ọnụ asị okenye pụọ n'anwụ mba Sweden nke ugwu mba ụwa Europe etinyela iwu ga-eme ka ụmụaka dị afọ iri na asatọ banye ndị agha ala ha ma ọ masịrị ha ma ọ masịghị maka ihi na agwọ nọ n'akịrịka ime ka okoro na agbọghọ ha banye otu agha ala ha n'aka ike malitere bụrụ akwaghị akwa kamgbe mba Rọshịa weghara mba Krimia ma na-elekwa mba Sweden anya. Ntụziaka iwu ọhụrụ a ga-akpọbata puku ụmụ okoro na agbọghọ anọ kwa afọ kwa afọ. Otu Kololotto nke ala Nigeria ma ọ bụ Standard Organization of Nigeria SON n'asụsụ bekee anwụchiele ndị omekome ụmụ nwoke ndị China abụọ na Lagos mgbe ngwaahịa ụgbọala taya adịgboroja karịrị ijeri ise maọbụ 5 bilion ha tụrụ wụchara n'ụlọ ngwaahịa ha Onyeisi ndị SON Maazị Osita Aboloma gbarụrụ ihu wee kwuo na ndị China ụmụ nwoke abụọ a Tai Long Shen na Zhu Zhengyong kpara ekite ha ga-eji ala ndụ ọtụtụ ụmụ Naịjirịa na ihe mberede okporo ụzọ ma emesịa mmiri na-ejighị n'igwe amagbuo ndị ụrụ dịka ha Ka ọ dị ugbu a, ha ka nọ n'ụlọ nga ma na-eche mgbe ụlọikpe ala Naịjirịa ga-akọrọ ha ihe nwa dibịa ji ọkụkọ ọcha eme. Ọ gwụ bụ akụkọ anyị nke ụbọchị taa. Jidekwe ka i ji mgbe nta ka anyị chụọ anụ n'owere nchi mgbe onye ohi ga-akwa nna ya nwụrụ anwụ ka anyị gaanụ chọọ ihe anyị furu efu. Asụsụ na omenala Igbo ga-adị. Ndeewonụ.

ezi nwanne m biko ewela iwe ka m jụọ gị i weela asụsụ na omenala igbo fonye n'akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala igbo gbara aju kọwara ndị enyi gị na ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala igbo elu site n'ime ka asụsụ igbo olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke maazị chimezie victor okechukwu dere site n'ime ka mmụta edemede na asụsụ igbo gaa were were marakwa na nwanne na-eri nri okporo ụzọ anya uhie agaghị akọ ya maka onye mara izu ọ kaa nka gazie n'ịntanetị ka i denye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a